Trí, dó, haon, náid, beo. Dia dhaoibh, seo Brian ag léamh na barra nuachta as Meiriceá, mar is iondúil, inniu an 10ú lá de mhí na Nollag 2015, agus. Níl mórán ar siúl ar fiú caint mhór a dhéanamh faoi, ach uimhir a haon, Cúirt Uachtarach na Stát Aontaithe. Scéal mór is ea seo, sílim, dóibh siúd ar chás leo an cine gorm a agus rochtain ar áiteanna ollscoile agus cearta daonna, cearta cine agus cothrom. Agus is é cothrom is bun leis an gconspóid seo sa Chúirt Uachtarach. Tá cás cúirte as Texas tar éis dul chomh fada le Cúirt Uachtarach na Stát Aontaithe. Tá Ollscoil Texas, ag úsáid gníomh dearfach, más ceadmhach dom Gaeilge a chur ar affirmative action, chun níos mó daoine den chine gorm a ligint isteach ná mar a ligfeadh na gnáthscóranna isteach dóibh. Is é sin, ligtear daoine gorma isteach in ollscoileanna fiú muna bhfuil na scóranna céanna acu is atá ag daoine den chine geal, agus tá seo, mar a thuigfí, ag cur isteach ar roinnt dhaoine, ag cur olc ar dhaoine, go háirithe siúd den chine geal a diúltaíodh áiteanna ollscoile dóibh mar gheall ar ghníomh dearfach. Tá an Chúirt Uachtarach ag plé an scéal faoi láthair, agus tá an argóint fada agus teannasach, ach má sea, breathnaíonn tromlach na ngiúistísí neamháitithe go bhfuil an scéim gníomh dearfach bunreachtúil. Dá rialódh an Chúirt Uachtarach in aghaidh gníomh dearfach, bheadh deireadh, diaidh ar ndiaidh, leis an mbeartas seo fud fad ollscoileanna agus choláistí Mheiriceá.

Feicfidh muid sé ní níl aon Ghaeilge mhaith air, an cead isteach in ollscoileanna. Ba cheart é bheith bunaithe ar scóranna agus b'in a mhéid is cosúil agus tá faitíos ar Anthony Kennedy, cathaoirleach, má tá, más ceadmhach, ní hé an cathaoirleach é ach an príomh-ghiúistís. Tá faitíos air go mbeidh air féin an vóta cinniúnach a chaitheamh. Idir an dá linn tá Antonin Scalia, duine nach raibh mórán measa agamsa air ariamh mar dhuine críonna, tar éis a thabhairt le fios nár cheart do dhaoine gorma cur isteach ar Ollscoil Texas ag úsáid gníomh dearfach agus gur cheart dóibh dul ar, bhuel, em, mar a, mar a deir Scalia, ar choláiste níos lú forbartha. choláiste a ghníomhaíonn níos moille, agus go n-éireodh níos fearr leo ansin. Is masla amach is amach é sin, ach tá mise den tuairim le tamall go bhfuil gníomh dearfach é féin beagáinín maslach. Tuigim an teoiric taobh thiar de, ach ar cheart dúinne bheith ag ligint daoine isteach in ollscoileanna nach bhfuil na scóranna céanna acu lena gcomhscoláirí? Ach.

an ainm sin. Feicim go bhfuil sé ann. Níl sé sa bhfoclóir sin. Ní lorgóidh mé in aon áit eile. Áit bheag is ea an Libéir. Ó, b'in ceann a. Bhí mé ag iarraidh. seachaint, sílim. Sea, bhí an ceart agam, seachain. Tá grúpa áirithe daoine sa Libéir, siúd a bhí ag créamadh na gcorp i rith Ebola, a atá daoine ag seachaint anois mar gheall ar an obair a rinne siad. Osclaíonn an scéal le radharc phearsanta de Sherdrick Koffa agus mar a thug sé faoi deara agus é ag obair, ainm chara scríofa ar chorpmhála a bhí sé ar tí chur ar dearglasadh. B' ainm chompánaigh scoile é, duine a d'fhás Sherdrick suas leis agus a shúgradh sé leis. Anois Gan ach cúpla lá caite aige sa phost, bhí, ní hamháin go raibh sé scartha óna mhuintir mar gheall ar an bpost a thóg sé, bhí, bhíothas ag súil go ndófadh sé corp a chara. Ach rinne sé é. Spraeáil sé an corp le hola go raghadh sé le tine níos éasca. agus ansin leag sé an corp, mar aon le cupla ceann eile, anuas ar an mbrosna, agus ansin chruach sé níos mó brosna os a chionn, agus le linn dó bheith ag lasadh an chairn seo, bhain sé a chulaith cosanta de, agus chéimnigh sé roimhe amach as an áit ó bholadh garg an fheoil ag dó, agus ansin chuaigh sé le deoch. So tá trua mór agam do dhaoine mar seo nach bhfuil an dara rogha acu ach obair mar seo a ghlacadh agus seachaint an phobail a ghlacadh dá réir. Scéal, tá dhá scéal faoi iarrthóirí uachtaránachta ar chlúdach an New York Times inniu, ceann suimiúil bainteach le Marco Rubio, an iarrthóir do ainmniúchán an Pháirtí Phoblachtánaigh. D'éirigh leis beart a dhéanamh in aghaidh dlí sláinte Barack Obama, sé sin an Affordable Health Care Act. agus is cosúil ón chaoi a chuir na New York Times síos air gur flíp ceart é don dlí seo. Agus deir na hárachóirí go mbeidh na préimheanna ag ardú dá réir, nó ar a laghad go mbeidh préimheanna ag ardú do roinnt, do go leor de dóibh siúd atá ag tógáil árachais amach. D'éirigh leis an Seanadóir Rubio foráil neamhshonraíoch a shleamhnú isteach i ndlí ollmhór chaiteachais anuraidh agus tá an foráil seo tar éis réimeas Obama a chaitheamh in aimhréidh amach is amach agus creathán a chur trí mhargaí an árachais sláinte i gcoitinne. Go háirithe, tá sé tar éis creathadh a bhaint as buanfas dlí shláinte an Uachtaráin Obama, agus drochscéal é sin is dócha. Tá ag éirí go han-mhaith leis an dlí árachais agus ba thrua dom a fheiceáil gur gur éirigh leis an foráil bheag seo, bunaithe ar pholaitíocht, dar ndóigh, an dlí ríthábhachtach seo a chur go grinneall. ach feicimid céard a thiocfas as, ní dóigh liom go marófar an dlí ach is léir gur féidir le daoine rudaí sleamhna a dhéanamh a athraíonn cúrsaí ó bhun.

ceannairc i bhfad ó shin, fiú sular phós siad dhá bhliain ó shin, agus dá réir sin, is cosúil nach mbaineann an ionsaí seo go díreach le Daesh, nach bhfuil ann ach. le dhá bhliain nó mar sin, ach go mbaineann sé le fuath Ioslamach a bhí inbhraite iontu le fada. Ach ní dea-scéal é sin d'éinne atá gaolta le. le híospartaigh na beirte seo. Scéal uachtaránachta, mar is iondúil, Ted Cruz, is cosúil gur duine gairgeach é de ghnáth, gur duine dorrga é, ach anois agus é ag iarraidh vótaí a bhailiú tá sé ag cur cruth nua, tá sé ag cur cuma nua air féin, cuma an duine deas, ach ní léir go bhfuil an cuma seo ag luí go nádúrtha air. Níl an. ceangal nádúrtha aige sin aige le páistí, mar shampla. Tá mo dhuine, bhuel, arb as North Carolina é, sílim, ach rinne a bheart in Colorado os comhair cúirte faoi láthair. Seo é Robert Lewis Dear. Thiomáin sé go Colorado tamaillín ó shin

agus mharaigh triúr agus ghortaigh roinnt eile. Duine craiceáilte é is cosúil, ach más é, tá sé ag cur isteach ar imeachtaí cúirte anois. Tugann sé le fios gur laoch thar ceann na leanbh é. Anois, is cosúil go mba dhuine foréigneach é sa mbaile agus duine. a bhí lánsásta a bhean chéile a chlabhtáil nuair ba mhian leis, duine, dála an scéil, a chodail timpeall, tá mé ag cur Gaeilge ar Bhéarla ansin nach dtuigeann sibh mé, níor fhan sé dílis dá bhean chéile. Ní bhaineann sé sin leis an méid atá idir lámh faoi láthair. Tá sé os comhair cúirte tar éis an tslad seo agus anois tá sé ag briseadh isteach ar imeachtaí cúirte, ag cur isteach ar gach rud lena rachtannaí, ag. tabhairt le fios go bhfuil sé ciontach ach go ndearna sé é thar ceann na leanbh agus mar sin de. Roinnt scéalta beaga eile ach i ndáiríre níl an t-am agam tabhairt fúthu, caithfidh mé. imeacht anois agus an chuid eile den lá a chaitheamh ag obair. Idir an dá linn, ámh, guím lá deas oraibh go léir agus go dtí go mbeidh muid ag labhairt le chéile arís, beannacht Dé oraibh go léir.